Christian, Christian, welcome. Please share the life. Now, ihe m chọrọ ka anyị kpaa this morning wụ the Biafran struggle. This Biafran struggle. Mm, way forward for this our Biafran struggle because um, the

atego ọ wụ for those of you na-eso m online nọ na-ehit ya now ịmago the struggle anyị emegide na investigation gwugharịgide wee chọpụta na ihe na-eme n'ala Igbo wụ external hands enwere nnukwute ego nnukwute ego nnukwute ego nnukwute ego who is this enwere nnukwute ego ebupụtara eji na e nwere nnukwute ego ebupụtara eji na-afinance the war because enwere enwere civil war na-aga on in Imo State Edwin Edwin nnọọ thanks for joining us Esther Nwachukwu Esther welcome oh AC baby welcome welcome welcome e nwere nnukwute ego ebupụtara eji na-afund the genocide um, jihad agenda na south east ọ bụtụghị ihe a na-ezo ezo but i keep saying this enwere mgbe Gowon kwuru that ọ bụrụ na ya achọpụtara n'otu a ka ndị Igbo dị Aham welcome thanks for joining us na ha karị ịlụ civil war they will just use money mee ndị Igbo anyị alụso onwe anyị agha so I think na President Buhari started applying that um, bido na-eme apply that plan unu lee anya from 2015 till date ndị Igbo ezubeghị ike and and I must commend us ana m eweliri ndị Igbo aka elu for standing firm otu ahụ eji eche na anyị laikiri ego ka m gwazi ụnụ eziokwu ọ bụrụ na ị mahụ a sị na onye ga-eto onwe a ga-eto onye anyị too onwe anyị ndị Igbo alaikirọ ego otu ahụ eji na-akọwa na anyị laikiri ego ọtago ndị Igbo alaikirọ ego kama na anyị na-agba mbọ na-akpata ego anyị na-alaiki ibi comfortable life you know um, anyị na-alaiki ibi comfortable life Onyeọma Chidi nnọọ please share the live let others join us uh, please share the live let others join us anyị na-alaiki ibi comfortable life and anyị na-alaiki ịgba mbọ a bịa na the whole Nigeria ndị Igbo wụ ndị na-agba mbọ akpata ego ha na-eri genuinely hapụkwa recently pressure na ha eme na anyị ụmụ ihe ndị ahụ na-agbanwe mana agba group na Igbo Women Assembly that is why anyị ji wee pụta ka anyị nwee ike ịdị na-agbazi olu mee ka anyị ka anyị kwuru anyị stand ya firm ụdị ego e bupụtagoro na this Nigeria from 2015 till death a na-ebubata na south east please mute yourself if you enter here you mute yourself please mute yourself if you don't mute yourself i will remove you onye bata ebe a mute onwe gị So somebody is record somebody is recording me. Well done. So um, ego a na-eke among us among ndị Igbo ka a na-eke ego just to make sure na when the genocide starts the um, international community ga-ahụ ya as an internal problem so once it's an internal problem they might not come in you know uh, baba nd biko mute onwe gị or i pull you down mute yourself or i pull you down so please share the live let others join us now ihe a nọ na-eme wụ na e werezi ego a so whatever happens ọ ga-adị ka ndị Igbo anyị na-alụso onwe anyị ọgụ and that is ihe o yiziri now they have succeeded now IPOB as a group whichever way I don't know how they discovered um, this you know chekọnata onwe ha and I must commend IPOB. They built one of the strongest structure I've ever seen. Even my God, this uh, terrorist organization Nebudu, I think IPOP were able to put themselves together, you know, for the sake of ihe ha si ha na for the sake of ihe ha si ha na-eme, you know, so ha nọ na from my finding because recently after m bịa visit Nnamdi Kanu na prison pụta kwuo ihe because ama m ihe na-eme na anọ m na IPOB and a lot of people na-akpọ m na phone ụfọdụ na-asị gị join ụfọdụ na like direct onye ọbụla kpọọ m na phone m na-akpa nkata gị mana m na-adị very blunt ị kpọọ m na phone na-ekwukwa ana m adị very blunt awụ m I'm not ana m adị that welcoming so ndị mmadụ anaghị find it ya too easy to coerce me or to control me on how to speak so probably those ndị IPOB a contact go m ndị otu Simon Ekpa contact go m and all that I am not a member of any of this organization. I'm the president of Igbo Women Assembly. mana attention anyị drawrọ mgbe a gazi na-egbusi ndị mmadụ na South East nke e mere a sị ọ IPOB nke e mere a sị ọ IPOB mana anyị notice na mgbe e bidoro nwewe insecurity na South East wụ the moment ndị army bara before before ihe anyị na-ahụ wụ sit at home and anyị nwee media department na-aga na-acover activities na-efollow up slowly na-ahụ ihe na-eme you know so please share the live let others join us so mana the moment ndị army batazi a hụ na tension bịa heighten okay I think ndị IPOB chọpụtachara ihe mere mgbe ahụ call off the sit at home ha gburu ha jụ ọja fesa ya everywhere so when people started coming out that was when the shooting bidoro for you to know na anyị na-efollow ihe a back to back mgbe the shooting pụtazi na the chaos anyị bịa na-ajụzi keezi ka ndị army ga-eji nọdụzie a kpọtaziri ndị army south east ha sị na ọ ya wụ the smallest eh, region eh, in fact one state n'ugwu Awụsa akazi south the whole of south east keezi ihe e ji wee militarize everywhere and yet insecurity abatazie e wute ndị army well most of you ga-ahụ rịpọtụ mgbe anyị gagharịziri wee chọpụtazi arụ na-akpụnụ unu ga-ahụ rịpọtụ m nyere about ndị amị and ihe ndị amị na-eme and all that ọ bụzi ebe ahụ ka ndị igbo anya mepewere anyị ahụ the need ịgazi ka anyị na-eripọtụ ka a mara onye na-eme nke ọ na-eme lo and behold anyị achọpụta na the whole plan wụ to destroy ipob to blackmail ipob ọ dị so heartbreaking ihe federal gọọmenti mere n'imo steeti na and the south east ndị nwụrụnụ just to blackmail a group now coming to ipob ụfọdụ ndị na-asị why ka ipob ji wee why ka ipob ji wee bido ihe m na-ajụ kweshọn m na-ajụ ndị a na-ajụ kweshọn a one ama echere ị ma na soshal midia ị nwere ike iji any name mepee any account ebelieve m na ọtụtụ n'ime ndị ahụ abụdị ndị Igbo because ndị Yoruba nwere OPC and OPC as an organization dị more deadly than IPOB those of us from 1993 before enye Obasanjo ọchịchị

at least IPOB dị kind enough ịsị ndị mmadụ okay stay at home let's protest nke a wụ ị nwere ike ịgbaga ọtụtụ ndị mmadụ gbakarịrị ọnwụ na Lagos ọtụtụ moto ka a na-eme attack gbuchie ndị nọ na moto na Lagos

propaganda kwuo eziokwu ọ bụrụ na ipob gburu mmadụ i kwuo na ha gburu mmadụ i pruvuo ya adị m anabata vulgar language ịkpọ mmadụ iyi adị m anabata ya because why onye ọbụla nwere a right to life onye ọbụla nwere a right to belong to any association ọ chọrọ ibelong to onye ọbụla nwere a right to enwee ihe mmadụ na-eme na-adịghị mma ị kọwaa ya ọfụma iji i jide onwe gị aka kọwaa ya anaghị m anagide ịbịa hịa na-akparị mmadụ ma onye na-akpọ mmadụ iyi please and ị bịa hịa you mute yourself we will give you time when m kwucha ihe m na-ekwu a ga-enwe open the floor for people to talk and to contribute okay iru anya welcome um,

ebido anọkata a na-agba kidnapping all manner of crimes anyị wee laa n'ụlọ wee chọpụta na enwere strange people nọ n'akachi mepechiri road block asị ha wee bụba agụ even our women we went as far as hiring a koropwe bus wụbacha ya ụmụ nwaanyị anyị dọcha ma tomato ma ụgụ ka ndị lọga ahịa late kpagharịa from orlu pụọ ihiala pụta awo omamma wee hụ ndị a na-akpọ ebube agụ ha wụdo ndị igbo which anyị kpagharịa mgbe aha ka m doji na-ekwu okwu na-ekwu ihe m na-ahụ ebe dị iche iche so i think mgbe ahụ ka ha chọpụtara na a chọọla ime uncover anyị jụwazie question who are these people who are these people

Ah, why are we selective kedu ihe ị ga-eji kpọọ onye afa ma mkpọ onye afa so that means there's an agenda enwebedo all these people na-apụta na-alament chọ chọ chọ ipob this ipob that esn this esn why have you kept quiet on asari dokubo who came out to claim responsibility onye abịa ndị igbo na-ekwu ipob ipob opc were in opc gbara police stations ọkụ Gani Adam wụ Aare Ona Kakanfo of Yoruba land led faction of his own OPC ga gba hospital Dr. Fredrick Fasehun also in Lagos ọkụ gbaa ya ọkụ ya pụta na Channels TV pụta na all televisions ndị Yoruba azọnyụọ ya because ha ma the ha ma the danger ha ma the danger in eh, ha ma the danger in bringing an outsider to come and settle you you know this nigeria onye ọbụla mana nigeria is they just put nigeria together britain just to tinye nigeria together to be able to control us and make money we all know achọrọ m use a vulgar language we all know

And an Hausa man will tell you that very soon will tell Igbos to go. What is that showing you? Nobody believes in the country. In fact, the only people who believe in the country were Igbos because all ha wụ ndị ga-apụta so gị oke ngwanụ since we are not compatible ka ekewa that is actually what IPOP is saying. In fact, IPOP bụ the only group dị genuine if you ask me.

peacefully and emeela m investigate kparịa na the whole of south east ahụ kparịa n'abalị kparịa n'ụtụtụ kparịa n'ehihie enwebeghị ebe m pụtara hụ checkpoint a sị nke a wụ nke ndị esn enwebeghị any village pụtaranụ sị na esn mere ha attack enwebeghị any village pụtara sị na esn bịara mee arrest so ị hụ na these are cooked up lies to blackmail them Now, when they started this struggle, everybody were together, they were together pushing this struggle. All of a sudden, money started moving around. Mgbe aha ka egwu bịaziri n'ahụ like ndị ị ma ndị Igbo aha a sị laikiri ego e wee gosizie ha na ọwụghị onye ọbụla laikiri ego so ị bịazie na ipob ndị laikiziri ego ebido mee gịnị mapụsịwa ịghọtago ndị na-alaikiha ego that cannot be bought ekwechirizie and that group kwechirinụ wụ the main ipob and their dos so any group the way they are run is their leadership the DOS. Now, let me go back to where I'm coming from before m bịazie na the struggle anyị na-ekwu maka ya mgbe anyị bịazie kparịwazie na-ekwu na ndị mba mmiri wụ ndị nọ n'ala Igbo ọ ha na-eme nke a ọ ha na-eme nke a the federal government achọzie ka ha gbuo asari asari amapụga na Channels ga confess ya meanwhile my people kedu ihe unu nwere ikwu na The South East governors mere meeting kweta ịkpọbata an outsider with the federal government ịga the South East after bringing in the military. What does that show you? What does that tell you? Nya ọ bụrụ na anyị nwere nnọọ ọgụgụ isi elee ihe ga-akpata in a region a sị dị smaller than one state in the north ka e muvuru military military na-agwa gị ihe every five minutes drive i nweta a military checkpoint in between that this five minutes drive ị ga-enwetakwa three or four police checkpoints wụsa ihe niile a ha agba okirikiri they are not enough to guide a region dịrị onwe ha peaceful o because a na-akọ ihe a ị ma e were press Nigeria were media media and press na-akọ ihe na-awụdị ya ị na-ajụ ya you you tend to forget the real truth the real gist enweghị onye na-ede the real gist ọ wụ nọọ na Yoruba land ka ị kpọga ndị amị kpọtakwa Asari Dokubo by now ha echigidena mgba mgba mgba tite ụwa niile the way they will analyze it ga-eme ngị ghọta ka anyị mekere na ihe a analyze na South East dị peaceful in fact everybody has forgotten what made federal government move the military to south onye ọbụla echefuola ihe e ji kpọta ndị amị ada ekwuzi ihe e ji kpọta ndị amị for you to know na is an agenda na ndị igbo na-eme protest na ị gara tọta nwa ha ka a sịkwa nnọọ na ọ onye yoruba ka a gara tọta ma ọ wụ onye awụsa ka anyị sị mgbe ahụ goodluck na-achị ya aga tọta onye awụsa from obodo oyibo obodo a ị ga-achị achị ma ọ bụ na onye yoruba mgbe a ka ị ga-ama na ha nwere agbụrụ o nwee maybe mmadụ dịka tinubu ka ị ga tọta n'obodo oyibo bulata ya e nwe onye ga-ebi na Lagos ka anyị gwa onwe anyị eziokwu mana a ga-aga aga to tell you na e nwere an agenda about ndị Igbo na all human rights abuses ndị Igbo ka a na-eme a ga na-eme gị ya n'ihu taa na-asị gị ntọọ enweghị ihe ị ga-eme right before you a tọ nọọ constitution a tọ nọọ police rules and regulation ụmụaka e gbuchi na tiger base gịnị ka ha mere in fact e nwere one case m just sort out nwanne ụnyaahụ family matter ha ga shi Owere gaa n'Ihiala buru nwaanyị nọ na di ihe mee na be nna ya n'Ideato a gaa Ihiala buru nwaanyị nọ na di before m na-abata na the okwu ha anapụla ha na ndị police girie ya before ha ahapụ that family aka ọ ga-eme ebe ọzọ alright so now back to what we're saying ndị IPOB asị na ha pụta mee protest like any other region ugbu a agbagbushiwe ha ka ha nọọ sit at home kọọ ekwe nweghị onye a force ejighị nta ejighị egbe ndị mmadụ kwetekwe because ndị mmadụ na-ege IPOB ntị

nna etila ọnụ etila ọnụ ya sụọ igbo onye a abụdo onye igbo onye a wụ onye awụsa onye awụsa ma ihe na-eme n'Orsu onye awụsa ma ihe na-eme n'Orsu izo hold on hold on please don't interrupt me don't interrupt me don't interrupt me now biko onye nọdụ ya ya chigo onwe na mute let's don't let emotion control you please ka anyị mee ihe anyị na-eme so now onye a na-asị m go to Orsu Orsu ahụ ị na-ekwu ugbu a na ọ nna nọ Orsu Ihiteukwa ka ọ fọrọ Orsu ahụ bụ ndị army gbara Eke Ụtụtụ ọkụ we go back there ka anyị kọntinu n'ihe anyị na-eme so ndị igbo were aka ha na-anọ sit at home the whole channels ị ga-ahụ ọnịcha hụ otu south east ji dị lockdown ha tiwe tiwe tiwe then of course ndị ahụ a kwụsịrị ụgwọ ndị dịka Joe Igbokwe ha na kesi ha na ndị otu ha because mgbe a na-akwado ọga ha akwado ya front and back ebido egbuola South East economy ndị ụfọdụ ha ga-egbu ndị iberibe dị eme ha anaghị alịnye ha na-ede na press ha tie ọnụ I will remove my business from South East just to sit at home for Monday m na-ajụ sị anyị nọrọ ele mgbe na ihe mere a nọrọ 2 years n'ụlọ mm, lockdown anyị nọrọ 2 years for nothing nwere onye kwuru pem biznes ha tụkwa even ịnweta ihe a na-eri eri mana just one day in a week na na otugodo nnọọ nna bekee na ya zuo oshi Nigerian gọọmenti violate international law ga-abụla lui gị na-ekwu okwu biznes which biznes onye maha na ọ taa a violate Nnamdi Kalu's right as an Igbo person tomorrow o nwere ike ọ wụ the same way eji wee violate nke Nnamdi Kalu ka a ga-eji violate nke onye ga-eti ya ọnụ if you are not ready to make sacrifices for your own brother ha chigechigechiga asị oke ngwa ka akpọta ndị amị na na ụjọ na-atụ ndị mmadụ ịpụta na ndị mmadụ pụta a ga-egbu ha a ga-eme ha nke ngwa ka akpọta ndị amị ka ndị amị rila ihe gwa iwe irila sit at home nọọ ha bịazie ụjọ ekweghị ndị igbo pụtawa pụta ka esi rọgbuo ndị ndị eh, steeti gọvanọ sign ndị amị wụbata ihe buhari chọwara kemgbe how to move them in legally anyị chefuo na enwere ndị boko haram mgbe ndị amị na ndị mgbe ndị amị na ndị boko haram agbagide ndị boko haram na ndị emissaries achọwazi otu a ga-esi mezie ọrụ ha ya adị legal asị na erehabilitetara ha wee ha na amị ọ ha ka eshipụ na south east ka ha bịazie karịwa out that jihad This is exactly what happened in the southeast. Ha bata blọk ụzọ in fact emitiri m ha na ọha nke ha na-emejọ e, e, enforce the sit at home oke unu chọrọ ịnọ sit at home ha anya ya ka na-eme ya enforce then mgbe ha bịaziri hụ na ha tekwa abịa ha na-etek action agbawa ya ọgba ha aga mịbata asari dokubo pịawa jeelu n'imo steeti kpọchi ndị oshi nọ nga ahụ wụbata chịnye asari dokubo ya atrenịcha ha wụbata asị m nya legalize gwa criminals ihe sọrọ gị gị mebe nya mee south east crime scene nya kpọrọ ndị oshi niile nọ na south east wụbata ndị nke nọ south africa ndị nke nọ mba dị iche iche hụ na ahịa azụbago na south east ha niile eburu akpa ha lọta ndị ekere organ harvesting ndị ekere ihe a meanwhile ipop nọkwa all this while na-eti mkpu na federal gọọmenti investigate they cannot investigate what they, they were doing ọ ha nwa mege ọ ha nwa na-afund ndị a

esilie their mouth enwebeghị onye m hụrụ outside me and few other people pụtara tụọ aka si ihe Asari Dokubo kwuru is he not going to be investigated federal gọọmenti abịa deny ya na ha na ha arụkọ because na ha na-arụ side by side federal gọọmenti emeghị ya arrest if na ọ na-akpọcha nga niile ha nọ and true true ị na-aga n'ọsụ na from ọlụ to ihiala ị ga na-ahụ those checkpoint ebubeagụ and ha awụdị ndị igbo ị gapụ ha gị hụ ndị amị ị gapụ ndị amị gị hụ ha so it is true ọ wụdị asị so the question is kedu ihe ha na-eme n'ala igbo and meanwhile mgbe ndị a batara ndị Ebube Agụ awụ ndị disarmụrụ all village vigilante ụnụ ma na ọ ka m tiweziri obodo ọbụla gaa tinụ vigilante agwọ nọ n'akịrịka ụnụ ma na ọ ka obodo bịaziri ezo vigilante back kọmuniti ọbụla chewezi ebe ha ka ebe niile jụrụ oyi ka ala igbo jụrụ oyi mana pres na-enyere ha aka na-ahaịpụ IPOB ESN IPOB so that ha na-ekwu ya ka ọ wụ nọọ ndị Igbo na-alụso onwe ha ọgụ ka ọ wụ nọọ ndị Igbo na-egbu onwe ha ọtụtụ ụmụnne anyị dee na ha abịakwara ime nọọ ndị Igbo mmadụ dịka Ikenga e, Uruagụ

obodo niile anọrọzie they can no longer operate freely unu ga-ahụ na tension na ijele na ahụ otu a ka ọ na-eti mgba mgba even ijele emekatala recently sị na federal gọọmenti ọ pụọ ka ha nwa ha nwa ndị ya ego ahụ na ọ na-adọ ha adọ ka ha take over face ya these boys now who are these boys ka m jụọ ọ wụ boys Asari Dokubo because mgbe ha bata ha abịa kie onwe ha mgbe ndị amị bata ha achara ndị IPOB ga-abịa gbawa ha egbe nyewe ha nsogbu mgbe ha hụ na ebe niile dịrị onwe ya peaceful enweghị ihe na-eme they need to recruit ndị ga-eme ya dịka enwere ihe megede e werezie Asari Dokubo ha recruit unknown gunmen rekruto ndị ha na-akpọ ụmụọma rekruto then Ebube Agụ ha dị three set of people ndị unknown gunmen wụ ndị ha na-eji emere ebe kidnapping organ harvesting then ndị ụmụọma wụzi ndị ahụ ha sị nọ n'ọhịa ha na ha na-alụ ọgụ ọ ha wụ ndị ụmụọma meanwhile IPOB nọrọ onwe ha so ihe ndị Ebube Agụ a na-eme agaa n'ụlọ ha akpụrụ youth anyị gaa enwere borrow pit one nọ n'Ụmụọwa n'azụ St Mary's Hospital enwere another one nọ n'Orsu about four borrow pit ebe ha na-egbu ya kpụrụ boys egbuo ha tụwaga ha nga This is the genocide that happened in the southeast. Now, mgbe ha bịaziri hụ na abọstọla Asari Dokubo anyị na Asari na-alụzi nowadays everyday m na-akpọ Asari na-akpọ federal gọọmenti and okwu Asari ahụ agaghị agabeghị sweep under the carpet maka na ọtụtụ ndị so ha awụ ndị Igbo ọ ndị ndị ofe mmanụ erekrutụrụ ha weresa aha ndị igbo mepesa ihe pụta ha na-akpọ IPOB IPOB ihe ọ bụrụ na ha wụ ndị igbo truly that time Asari bịa confess na federal gọọmenti kọntraktịrị ha at least anyị nwezi the face behind the unknown gunmen kedu ihe kpatazi na ha put the heat on Asari Dokubo kedu ihe kpatazi na ha kọlụhụ for the arrest of Asari Dokubo ndị Igbo niile niile na-ekwu okwu ma Joe Igbokwe at least ndị anyị ma ama enwetụ ndị ọzọ nọ na-agbakasị ọnụ ha niile yes I agree if ị lee na enwere ihe IPOB mege condemn them but kedu ihe iji dịzie mute na nke onye ọzọ ahụ si na even ọ ya wụ onye pụtara apụta kpọọ onwe ya ha IPOB let's say na IPOB na-eme ha mee ha deny ya let us assume that then onye pụtaziri apụta pụta na tv even buru egbe pụta kwuo okwu na ya ga-agbagbu ndị igbo niile even o nwe mgbe ọ gwara tinubu si ya so afta ya na ọ hụkwa how many skull ndị igbo ya ji trela butere ya yet ọ kwaza ha onye kwuziri ekwu n'ọnụ claim responsibility kedu ihe unu jiziri gba nkịtị ọ wụdụ na unu so jụanụ federal gọọmenti why did you leave Asari Dokubo ya wụ sọ onye kwuru n'ọnụ ka e chetere na prosecute okay now coming to the Biafran struggle Nnamdi Kanu na ndị otu ya created a very strong um, structure if not by now sef ozi bịa IPOB ka a ga-convert ha ga-eji ha ga na-asak because the plan was actually to be sacking villages ị mara na ndị Igbo nwere this culture of ha kwapụ pụọ ịla ala na-ara ha ahụ so ha abịala study this about us like ị ga ugbua na ndị ọsụ Ihiteukwa amaghị m ma a ga-erikọvakwa ọsụ Ihiteukwa again because ndị be ha niile apụọla enwere some of them na-asị ha lawanụ ndị bigasị na Anambra ama m so many of ndị ọsụ Ihiteukwa bigasị na Anambra gwala m nyere m low down ihe na-emebe ha in fact enwere one of them m na ya ga-eme vidio ka ọ kọọrọ unu ihe na-emebe ha and then it might surprise you na communities nwere this problem this a na-ekwu okwu insecurity insecurity ọ n'ọlụ

anyị niide ha please share this live let it go round ha ga mitie ọtụtụ eze si na ha niide ha now coming to ọsụ ebe ihe a mere proper a closer town to ebe ihe a mere wụ Ihioma ha ga mitie eze Ihioma eze Ihioma sị ha na ya niide ha unu ọ ma na ebe ndị a na-eti mkpu IPOB ndị a na-eti mkpu IPOB ijele wụ onye ọsụ Ihiteukwa something kesi wụ onye ọsụ Ihiteukwa ha nwere ọdịmma ọsụ dị in charge of ọsụ ha niile ọ ha wụ ndị nabatara ebube agụ nabatakwa ndị amị na-ege na ntị o na-ege na ntị ndị be anyị ọsụ Ihiteukwa ọsụ nwere ihe a na-akpọ ọdịmma ọsụ ndị ọsụ nabatara and the worst part wụ ndị eze niile ha nabatara the ebube agụ ka ebube agụ ha bu ụzọ chụ ha ọsọ ụlọ ha ka ebu ụzọ gbaa ọkụ eze bụ ụzọ ndị eze eze ndị ọsụ ihiteụkwa na-agbara ọsọ mana ọnya mgbe abịa mit ọ nabatara ha now ịga na ịga na sọsọ ọsụ i si ụzọ ihioma na-agbago ọsụ ụzọ ahụ pụrụ ebenatọ ọgberuru amaruru na ebenatọ that road ịma na inside village ụnụ ọma na enwegasị dajajụ only area ahụ n'ime nwere army checkpoint nke anyị na disemba aga m cover that area agụta m 16 ebube agụ checkpoint kama na ihe mezi n'ụwụ na ndị ọgberuru ndị amaruru echenjishiziele the ebube agụ werezie build their own eh, security outfit nya security vigilante local vigilante werezie ha wee gaa na ebube agụ ahụ so chụpụzie ndị ahụ bịara abịa actually and i lee anya ndị niile a mere ihe a be ha adịla peaceful sọsọ ndị ka nwere ebube agụ na ndị army be ha ifu ndị atụ ụdị ịgazie na ọdụ ozi n'echi checkpoint ndị army anọzi ebe a mana ndị ka nwere ndị army na ebube agụ na be ha ugbu a wụ ndị ọsụ ihiteụkwa and ọ ha wụ ndị security ka nọ be ha so ihe m na-achọ ịjụ wụ nwa ntọntọ village dị ka ọsụ ihiteụkwa ka a sị na ndị esn eh, e otu ha ji ekwu nọ n'ime ọhịa na ndị army na ndị ebube agụ nọ there kemgbe 4 years cannot combat ngwa na ụlọ another one nọ ndị army ji aka ha gbaa eke ụtụtụ ọkụ ịma na keshi na ndị ọdịmma ọsụ nọ na-edefend ndị army na ọ maka esn nọ na eke ụtụtụ ka eji gbaa ihe a na-akpọ ịgbakọ akụkọ ka gbagbukwa ụfọdụ ndị mmadụ maka ihe egbu esie eke na azụ ha buru armoured tank no notice asịdụ ndị mmadụ kwapụ na a na-alụ ọgụ buru armoured tank bụrụ na ka a na-agba ka a na-atọ ịga ngwa ahịa ọkụ one of onye ọsụ ihiteụkwa m sị m na na ị ma na a na-eji container ebute ahịa na eke ụtụtụ na e nwere warehouse ebe a pack rice na that day ka ya ma na rice na-enwu ọkụ ka kerosene ka fuel ndị agba ngwa ahịa ndị mmadụ ọkụ gba ihe ọbụla ịchị obodo dị ya ndị army ọwụdụkwa ndị esn ọwụdụkwa ha achịkwa ndị a nọ n'ime ọhịa ndị ọsụ ijele na-edefend ha keshi na-edefend ha akpọọla m ndị army elu kpọọ ndị army ala ha bịa gwa reason ha ga-eji na-eme village attack ọ wụ taa ka ha na-eche ngwa awụsa ebe ahụ even anyị na-anụ na enwere ebe ndị boko haram na-aga chịsha village take over ha shi l'otu ahụ buru armoured tank bịa gadị agba ya wụ obodo nọọrọ onwe ha dị peaceful na-azụ ahịa ọ ha nwa wụ ndị army na ijele na keshi wụ ndị nwa ndị nwa na ha na-akpọ esn ịmakwa na esn na ị jụọ keshi e kpọọ ha aha ọ madụ ha jisi ijele just asị na ha nọ n'ime ọhịa these are propagandas now these are people ebupụtara ego na fund unu lee anya mgbe a na-atry Nnamdi Kanu agara m court before gị gafee ihu police checkpoint etiri round about that eh, high court ebe a nọ na-atry Nnamdi Kanu ịga bifo gị pas aha m ga-anọ na ndị a sị kpọte na kọt otherwise you will not cross ị ma na agafere m na-ele ijele ijele na-enwe polis escort naanị ijele wụ an igbo man that can protest with police escort m hụ ya mgbe o ji plakad polis hapụ ya ya akpute so gịnị ka o gosiri unu now back to the struggle mgbe ha bụ na ego ha chee na onye igbo niile laikiri ego wee bata n'ebe IPOB because enwere ana m agwa ndị mmadụ sị ha na federal government did not just travel from here to Kenya break ya international rule international law just to bring Nnamdi Kanu put him in jail and release him ọ wụ ashị ha nwere reason the reason wụ ha ga nwudezie Nnamdi Kalụ ha ga bido insecurity n'ala Igbo ha nwee ike sị na ndị IPOB na-eme mkpọtụ because na eji Nnamdi Kalụ eji this is the plan so that they can destroy IPOB and with Nnamdi Kalụ in their custody they can manipulate him they can do anything with him ọ nọrọ there na-ekwu okwu but what they did not know is that the foundation e gwuru IPOB dị stronger these guys meant every word of na ha na-epush for um, self determination mana unu ọ mazi ebe nsogbu nọ ugbu a na-awụ na the ndị na-achọ ịnara anyị ala igbo because the ajenda wụ ịchụchụcha anyị n'ala igbo nye ndị fulani ezoje weghe ya ezoje bala mohammed gọvanọ bauchi steeti pụtara sị na ha chọrọ ilocate the whole fulani in nigeria ebe a chọrọ ilocate ha unu n'anya na-ahụ na ebe attack na-eme middle belt from plateau to benue gị mapụta n'enugu pịam ala igbo south south ndị ọzọ achụsịsa ndị a ha werezie because population anyị anọkwudo n'ụlọ population anyị 80 percent of ndị Igbo anọghị n'ụlọ anyị hope we know ọ ya ka m ji na-eti mkpu poligami poligami ka nye anya ụmụ nwoke Igbo nwa lụọ ha ala nwaanyị dị n'ụlọ nwa nwa ha ala because ha ahụgo na they can't even fight us ị ghọtago so mgbe ha hụziri ihe na-eme Nnamdi aka akparala ya ha amaghị na the DOS leadership IPOB self is even stronger than Nnamdi Kanu itself na ha kwechiri so they could not buy them ihe ọzọ ha mezi wụ some members sọrọ akpịrị ego ebidozie buywa ha Simon Ekpa is never a member of IPOB because ị ma Umahi bịa na tv kwuo na ya ga-ecreate a parallel IPOB so that parallel IPOB wụ Simon Ekpa mgbe a na-epushi aga m aga deep enwe ihe ebe m eria m na-aga because Nnamdi Kanu ayọla sị ihe gbasara ụmụnne ya na alụ ya ase so I will respect him aga m aga deep mana ndị kpọbatara Simon Ekpa awụ some ndị gbara Nnamdi Kanu okirikiri and ha awụ part of the agenda to destroy IPOB for whatever reason ka m hapụ ịsị na ha chọrọ ịnara ego but for whatever reason you know so um, so akpọbata Simon Ekpa Nnamdi Kanu nọ na nga Nnamdi Simon nwere platform o ji ekwu okwu ha asị ka enyezie Nnamdi Kanu because ị chọọ ikwu okwu from my investigation na redio Biafra enwere ị ga-asaịn akwụkwọ ị ga-aba na unit ị ga-register na IPOB ha nwee oath of office ha na-eteki you must take it and then ị bịatakwa ị chọọ ịdị na-ekwu okwu na redio Biafra ị ga-asaịn akwụkwọ ị ga-eme some undertaking so mgbe Kanu mgbe Nnamdi Kanu sendụrụ ozi to his DOS ha mee Simon Ekpa admit hapụkwana ya ka ọ na-ekwu okwu n'igwe okwu ha agwana Simon Ekpa ihe ọwụla that is where I respect that code of conduct they have Simon sị na ya ama saịnụ and ya ama take any oath of office ndị DOS takekwuo ozi to Nnamdi Nnamdi sị ha no na ọ wụ na ọ chọghị saịnụ sị hapụ ya but enwere a lawyer achọghị m ikwu okwu without document m ga mbọchị m ga-ekwu okwu otu Simon Ekpa si webatazi na the fold m ga-eji every necessary document na-ekwu na-egosi ya ụnụ ụnụ ana-anụ I'm not a propagandist ọ ka m guide ndị be anyị ka anyị were brain anyị na-eso ihe anyị na-eso so a sị Simon Ekpa ya kwuwe by then ha ebusara na Nnamdi Kanu emeela Simon Ekpa onye isi Simon Ekpa agharazie ndị ndị mmadụ kwuru so Simon ndị IPOB sị no more sit at home Simon Ekpa sị you must sit at home ọ ka ya one week ọ ka ya two weeks so ndị federal ndị ndị ndị iro anyị na-ejizi Simon Ekpa ọsọ ha sị ngwa ya kwuo na ha chọrọ ịta ahụhụ ngwa gwa ha two weeks ya kwuo because enwego ihe gara nụ Simon nọkata remember na IPOB sị na ha chọrọ nnwere onwe ha through non-violence Simon sị e createla army kpọọ ha Biafran Liberation Army now this is where I'm going to mgbe a na-ecreate Biafran Liberation Army Nnamdi Kanu dị na ya aha IPOB dị na ya aha kedu ihe a na-eme ha pụta kwuo mee ihe claimuo responsibility ndị amị na federal gọọmenti epinye ya on IPOB anyị na-ajụ onwe anyị that question kedu ihe ọ na-eji eme ndị Biafran Liberation Army enwere ndị ịrụ n'ugwu Awụsa ugbu a na enwere ndị nke ha na-akpọ lakwabe nwee Boko Haram nwee a na-eme lakwabe mee ihe a na-asị ọ lakwabe mere boko haram mee ha akpọọ boko haram kee ihe a na-eji eme onye ọbụla mere ihe infat onye ga toilet ha gafee hụ toilet n'ụzọ ha nọ nga asị gị na IPOB ụnụ ọ hụna nga a mara mmadụ ikpe boo mmadụ ebubo ejidonye onye ahụ n'aka ụnụ ọ hụna ya mbụ a nụ ụda egbe anywhere asị ọ wụ IPOB so Simon Ekpa nọkata ya asị gị ya ebutela armour tank anọ m na Nsukka road one day na-agafe hụ hmm? Hiace bus more than 40 ndị amị ju then and some of their trucks na-ajụ onwe m gịnị na-eme eshi ugwu Awụsa na-eship ndị amị to east maka na Simon Ekpa sị ya ebutela armour tank so o declarela war federal gọọmenti makwa na enwe armour tank o butere ọ wụcha ihe eji eme aga na one village ugbu a gbaa egbe kpokpokpokpo na village pịa akpa ha pụọ ha ndị amị ndị amị na-eme occupy ebe ndị ọbụla ha chịrị ha ma occupy that area ọ ihe na-eme na south east mgbe ahụ ka m bido wewe iwe ebe Simon Ekpa nọ sị even na ọ wụrụ na onye a butere armour tank na ejiri gwa ya enemetụgala ha na-arụ ọrụ na-alụ ọgụ na-ereveal your secret to them anọkata this Gentle de Yahoo wụcha ndị IPOB ha niile mgbe e buteziri ego bunye Simon Ekpa ya dịzi responsible for i destroy IPOB IPOB na-azọzi ishi onwe ha ha mege activities Simon Ekpa mee place IPOB na 10th eh, most terrorist group IPOB ma ihe ha lụga in fact ọ IPOB wete a na-ekwu na Naịjirịa gọọmenti prosecutere Simon Ekpa ọ wụcha ọ IPOB ọ ha ga-enye witness eji wee eji wee tụọ Simon Ekpa nga na a tụrụ Simon Ekpa now coming to Biafran struggle way forward ihe m chọrọ ịgwa ndị Igbo anyị ugbu a na wụ thank God for IPOB and their leadership they've been able to they've proven to me ama m tụ onye ọzọ that they stand firm for this struggle because mgbe m ga-ahụ Nnamdi Kanu na nga agwa m Nnamdi Kanu nsị a na-ekpowakwa mgbe m ji asị ya kedu ndị dị in charge maka amakwara m ihe wụ DOS ama m na DOS wụ ha a na-akpọ leadership IPOB mgbe m ji ana-anụ DOS iwe bịa m si ka ewu dị nonsense dị ha nwa ya gasị ya biko nna m ele ndị wụ ndị otu m ọwụ dos ka ọwụ ipob ka ọwụ simon ekpa ka ọwụ avid ele ndị wụ ndị otu m nnamdị chọọ sị m na dos wụ leadership ipob na ọ ya wụ onye isi na ọya nke ndị ahụ ka ọ nọkwara m ana m anụbu chinasa nworu na-anụ chika sị m ọkwara ndị otu chinasa nworu na chika na ọ ya wụ onye isi si anwụọna m so dos wụ leadership ipob ya sị ya so ị nwere leadership ka m chekwa na ipob akụsala ha so ị nwere leadership n'ihe jikwa na onye hand over to um, simon ekpa ya wee gwa m sị m na-enwe mgbe ya ji hand over to simon ekpa ihe agwa ya ya kwuwe okwu otu a na ọ wụ naanị ya na-ekwu na enwere some people enye space na biafran mana mgbe ọ na-emeghị ihe asị mee ya withdraw na ọmịanụ mgbe ya withdraw kwa m sị ya ngwa ịhapụnụ ndị otu gị nye onye na-ekwedị eregister as a member now kedu ihe Simon ji wee use nwa opportunity mgbe ọ dịra dị asị ya register ya ajụ Nnamdị gwakwa ha sị ngwa sị hapụ ya ọ ndị otu na ndị nọkwa Nnamdị Kanu n'azụ use their influence pụọ kwuo sị Nnamdị sị ya kwue Nnamdị sị ya chụwa ị hụrụ ya ị hụrụ otu ha si na-emisrepresent na-etake advantage of nwa amadi a nọ na nga all that ndị otu especially Aloy Ejimakor tiri anyị n'ọnọdụ anyị nọ today because ọ wụ na ha pụtara kwuo na nna mbecha na ụtụtụ nwee ndị mmadụ agịdịrị eso ha gịdịrị enwe this edge ha nwere probably they wouldn't have succeeded in dividing IPOB in causing IPOB so much because mgbe anyị ha pụtaziri na-ekwu na na-ebi ihe ego ha wee ji ego kpọpụtasịa some people na na IPOB m jiri nna m dechara si ya ị hụrụ the danger m sị ya na ịkpọwakwala ndị AVID na ndị Rising Sun why don't you stick to your members m wee sị ya let me tell you eh ị hụ the struggle ụnwa edebego anyị where we can't go back again maka anyị nwa ahụ megide ihe a sị anyị kwuo ekwe Nigeria Nigeria we are gone for already ha agbago anyị okirikiri ị bịa ugbuna ndị pg politicians ji ha ndị eze sọsọ ipob wụ a voice ndị igbo nwe na-achịkọtanwu ndị igbo this only this ipob and uh, at the point anyị nọ ugbuna i'm not hiding myself ihe m nọ na ya wụ anyị anọrugo ebe anyị na ọwụ adịka blame game agụwada asụ ụdọ okwu unu kwụsị enya ọ dị ka nga ị hụrụ ndị mma nwanne m ihe nwanne m mere eburu egbe buru ube chịrị ya na-abịa ị gaghị anọ nga ahụ sụwa why kwanụ ị ga-ebugodo ụzọ difend ya nwanne gị fọst kpọtakwana ụmụnne ya ndị ọdọ ụnụ chụpụga ndị chọrọ igbu nwanne ụnụ kpọbazi enyi ụra ajụwa gịnị na-eme that is where we are now anyị anọghị ịsị IPOB onye onye no ọzọ onye ọbụla iti olu bikos ọ pụta anya ọ pụta imi onye ọbụla iti izu ọnụ ka ejikọ aka ọnụ fesi ya distin mgbe anyị lọtazi anyị kọwa ịsagha aje na that is my own understanding i'm not a member of IPOB eh, mgbe ha bịa mee m approach way back 2015 m sị ha na m anaghị aba i don't really understand what is going on but at this point now o butere imi pete anya so anyị niile ga-echi olu kwadokwe na IPOB a na dem come this far they have come this far ọ dịghị izi and i doff my cap for them i respect them echere m wụ ihe ya ya ya but now that i have come to understand na ndị a nọ n'almost 196 countries enyi dịrị ụmụ ihe ndị a na-enye ha nsogbu ịgbakọ ụmụ ọnyọkọ na ọnyọkọrọ ụmụ ije ya na-akpọ ya adịbala ike ịkpọ mmadụ afa ọjọọ Ijele fa ee kechi ha wụ ndị nọzi n'akụkụ em, olee aha ya na eh, Gentle de Yahoo and all of them wụ ndị a na-eyuzuzi now to blackmail the struggle so ihe anyị niile ugbu a wụ ikulite ọtọ onye ọbụla nye aka to make sure na anyị tiri olu tie ọnụ ihe ejizi alụ ọgụ ugbu a wụ brain investigation ebe ọbụla ị nọ nyochawa nke ọbụla ị nyochatara ụjọ pụọ enwe ndị na-asị mmadụ ma ha ga-egbu sị na ndị niile mechiri ọnụ ka egburu egbu sins ndị niile egburu egbu n'ụlọ ọ ndị mechiri ọnụ bikos ọ wụ na ha kwuru ihe ha hụrụ ụnyaahụ agaghịrị egbu ha taa alright so o ruole mgbe anyị niile ga-etinye aka tinye olu den ndị nwere ohere gaa hụ Nnamdi Kanu na nga gbajie ya olu gwa Nnamdi Kalụ na ile anya ndị niile akwụrụ ụgwọ na iyi ka a na-akpọzi m wuo gbuo DOS gbuo DOS ana m ajị once you destroy the DOS you destroy am ha asị mba na a ga-akpọta onye ọzọ enwe ndị ndị leadership ị ga-ajọs weta today wee ga ha overnight ọ wụrụ nnọkọta ụta gọọmenti Tinubu na oje so kwasaa the whole gọọmenti tinye ndị ọdọ who does that nke a wụdị gọọmenti nwere some power nwere eh, constitution nke a wụ IPOB m wee na-asị na ndị mmadụ ga-evisit Nnamdi Kanu dọọ ya aka na ntị maka e nwere okwu m drọpụụrụ ya bifo m alawa a sị m ya na ị ga-akpachara anya na ụmụnne gị nwere ike itinye gị na nsogbu m ga-eme ife atọl maka atụkwala ya nga mkpụrụ ọka and ya ya ya m na-ahụ na soshal midia awụdị ihe a ga-eme enweghị onye dị interested na Nnamdị Kalụ ihe a na-adọzi wụ leadership ebe ha ga-esi dọta ego nwedị onye ahụbeghị m ndị niile ana m ajụ ndị a na-adọ ihe asị ya nna ịsị ka nọ na ipop ya sị m yes m sị ya why not unu nwee ikuru nwa nkụta unu n'aka ịga destroy dos nke a hụrụ anya aja n'ukwu Nnamdị Kalụ pụtazie ya meziwe ka ọ wụ na-eche na Nnamdị Kalụ agaghị apụtazi kedu ka unu ga-esi wee dumpụọ the struggle na-adọgodu leadership ka e gbuo ochie ka e gbuo onye a ka e gbuo onye a ọ wụ na unu dị committed to that struggle ihe a bụrụ ihe ga na-apụta ọnụ n'ọnụ by now jegodu na social media ị ga-ahụ the civil war na-aga on na social media ọ ndị igbo na ibe ha ndị ipop na ndị ipop kwa maybe ndị mgbe ahụ ebutere ego ha anasịcha thinking na ipop ga-anwụ ngwa chinasa ha na chika ha jigidezie ipop were nwayọọ hịkwagide ha hụzie na simon na ha soziwo ndị na ndị igbo enyopuola ihe simon wụ na-akọzi simon ọnụ ọnụ ha achọzi ka ha bịazie mee coup because ha ma na ndị a ma ihe ha ma e ji wee chụpụ ha ka ha bịazie mee coup chịchịcha ndị a rigoro or possibly maka ihe ego a na-ebugharị wụ igbu ipop destroy ya because a ma na ipop na ọ dụ ka voice ndị igbo hụrụ anya na ọ dụ ka asa ya ada n'ugbu a ọ ha ga-ebidogodo nwere voice chọtata voice tiiwe ọnụ n'okwu so why did i say the biafran struggle way forward way forward wụ na onye ọbụla bụ onye igbo ekwu m ya mgbe m na-akparị n'ala igbo ihe ụjọ na-ekwedu onye ọbụla kwuo because e destroy go aha ipop m pụta gwa ndị igbo boldly fearlessly na onye ọbụla unu nụrụ ipop n'ọnụ sị ọ ya na-eme ihe na-eme n'ala igbo jidenụ ya ọgba ihe na-eme n'ala igbo ekwugide m okwu ahụ kwuo ya how many times ebidokwa m again na-ekwu na onye ọbụla pụtanụ sị unu a ga-ewepụ dos jidenụ ya onye ahụ so na ndị riri ego onye ahụ so na ndị na-eche the final payment maka ihe a na-eche ugbu a wụ the final burial eh, the final burial IPOP, which is once you destroy the DOS, you destroy the um, IPOP. Now, gwanụ ha na e needịrị total concentration and cooperation ihe a wụkwanụ akwa Nnamdị Kalụ bere mgbe o jiri ya zi ozi mgbe m bịara kwuo ihe m kwuru ya na-ekwu ebe niile Nnamdị pụtakwa repeat kwuo ihe ahụ m jiri sị ihe ka mkpa ugbu a ka onye ọbụla jikọ aka ọnụ maka mpụta ya onye ọbụla pụtara against dos achịkwa dos ma ọ wụ ụmụnne Nnamdị Kalụ ma ọ lawyer Nnamdị Kalụ jidenụ ndị ahụ ndị ahụ so na ndị riri ego because at this point awụdụ mgbe ị ga-asị change leadership a hụrụ anya when onye nọ na nga and then you can be typing you can be typing f f1 f1 now start typing f1 there is nothing i can do enweghị ihe m ga-eme but unu nwa I think that's why it's good for us to introduce ourselves first. People are attacking your page, uh, Mama. Yeah, they will attack. Unu onwe unu can also defend by typing F1, F1. Ndị niile na ebe a type F1 enwekwa enwekwa ihe ọ wụ so let's start typing F1 and start countering them besides ndị a ga-echekwa ihe m na-ekwu na ndị ndị TikTok are not fools they also check you know uh-huh. so um, even if you introduce ihe onye ọ ga-agwa gị ihe ọ bịara ime here even if you say let us introduce ọ ga-eme introduce ihe dị ya mma mekwa ihe ọ bịara ime so let's be typing f1 f1 everybody typing f1 f1 onye na-atype the f1 m wepụ ya m manụ ndị na-ekwu the thing so now having said this so far let us all join hands and ihe awara time for blame ESN wụ a security outfit ndị a raisiri ịdị na-eche borders anyị and true to their word ịma e anyị etekidị IPOB serious early mgbe ahụ ha pụta ha asị anyị na ha achụpụla ndị Fulani ebe a I was laughing so this was a joke ịma na ugbu a ka m kwetere n'ihe ha na-ekwu bụ eziokwu ha nọ na boundaries na-eche ndị Fulani enwebedị village ha mere attack before and m ga-agwa ndị igbo niile ka anyị na-ezuzu ihe anyị na-ezuzu ka anyị protect ya nke anyị e, OPC nọ na-eche ndị yoruba estate ebe m bi ọ ha na-eche anyị nche ime ha niile ọ ha na-eche nche ha kpuchie nke ha ha rigo na social media ha na-attack nke anyị ọ wụ anyị ka ọ dịkwara ịdefend nke anyị then inwe ego enwe support a na-enye gị nye o ruole mgbe onye ọbụla ga-eti aka ihe agwado mgbe onye ọbụla ga-adị indifferent biko the floor is open now um, I have like one hour to go on ka m nwee ike ịgakwado business na ana m emekwanụ business nnukwu business ihe IPOB na ihe ndị otu a na-achọzi ịwa m isi and adị m na-ana onye ọbụla ego for support echi ego m gwụ unu ama ahụzi m Oscar please um, let's hear you out three minutes ka ndị ọzọ nwee ike ikwu okwu please share the live let others join us Oscar are you with us ichie unu na-anụ m

ọ wụ TikTok ahangịala amaghị m network ka ọ wụ ndewo Oscar na-ekwu onye na-ekwu ngwa Oscar 3 minutes please type f1 ka Oscar mm. please 3 minutes aha m Oscar abụ m onye Abia steeti Okay. so ihe na dị asị m ka m commend gị ma ihe na ị na-agbalị ọ dịghị easy wan ihe ị na-eme ọ wụ risky thing because ndị be anyị na ndị Nigeria government a na iwuzu anaghị eji ntị anụ anaghị eji ntị anụ eziokwu onye- onye ga-apụta ihe ga-agba ha ka bụ eziokwu ihe n'anwụ Mm, so asị m ka m kelee gị ndewo otuola ndụ gị ndewo ruo iwu eme ndị IPOB but eh, ihe onye chọrọ wụ ọdịmma ndị igbo niile yes ọ na-ewutesi m ike ọ na-ewute m na na ndị igbo

ga-edu anyị anyị ga-enweta mmeri ise ise onye ọbụla onye ọbụla tinye arụ na ihe struggle a hmm. ọnọdụ anyị nọkwa n'ime Europe adịghị anyị mma nke ọzọ ọ bụrụ na ebe anyị dị mma anyị agaghị na-ata afụfụ anyị na-ata n'Europe hmm. eziokwu enwe ya sị gaa abroad abroad modern slavery ma people anaghị aghọta asị m enweghị ụkwụ ikwuche ịtala ụkwa jara ya eze ya ihe anyị abịa obi na anyị anọzighị na-apụta anyị akpọ eh, Autopilot or Autopilot is Autopilot we have cautioned ourselves hmm. n'onwe gị ka anyị stop ị na-eme onye ọbụla attack ị na-agwa eziokwu ka anyị nọrọ onwe anyị yes na-arụkwa ọrụ anyị internally mm, exactly so problem anyị nweka n'ala igbo wụ ndị politician Mhm. and eh, m sịkwa commend ya ị bịa na south east as a whole i believe Apart from apart from Python uh, Operation Python Dance emere na na 2017. Mm. Adịghị m sure na enweela any genocide mere na Abia State. So m ga-commend the whole Abia State governor ma both the, the past and the present. Mm. All this period ihe dum mega anaghị enwe ee genocide na abia steeti nga anyị na-enwekarị problem wụ mostly ọ wụ imo steeti hope ụzọdịmma ewere onwe ya and anya onye isi- onye ndu kwuru that go and sa- after serving them you come back to shame ọ ga-alọta ọ ga-ala return kwa back to shame otu ndị ọzọ si servecha ndị ndị fulani return ọ back to shame eji ụmụnne ya na-azọ political position now gentle de Yahoo apụtara na-agwa gị that na na anyị nwere meeting with gọvanọ of Imo steeti mm. eziokwu apụta n'ihe mm, nna ngwa ị ga-round up your three minutes is up just in a second so chukwu okike enwezi ihe ọbụla sitere anyị na-akụ ụlọ nwoke na onye ọbụla nọzi ya tinye ya tinye IPOB leadership n'ekpere and eh, by special grace of

ngwa 3 minutes your 3 minutes eh, your 3 minutes eruduwego eh, ndewo nna anyị na-anụkwa ihe ị na-ekwu anyị na-anụ ihe ị na-ekwu m chọrọ ibido bụ na um, na IPO IPOB leadership Mm. IPOB leadership dị mfe maọbụ mgbe gboo gboo gboo enwere ndị bụ high priest ọ bụkwa dibịa ahụ ọ ha kwucha ihe ha kwuru onye ọbụla ekwete Mm. ihe a na-eme na na IPOB bụ the same work of that high priest

mana enwe membership to ipob to the extent na enwe oath you dey take first with your generation to be an ipob member Mm. ifụrụ ya Mm. onye a mere onye ọbụla achụ na ipob na ipob ị na-afụ ya fụ na ya na-agbada agbada si na mmadụ na-apụ Mm. life je chekere onye ọbụla achụ na ipob ọ na-si na mmadụ pụọ Mm. complete because ọ bụrụ na ị ma na ị chọghị ije nwụda ten

achọrọ ka IPOB bụrụ a terrorist group world over. Yeah, exactly. Ọ ihe a ka achọrọ gị. Yes. And eh, o nwere ihe ọzọ kwa ha na-achọ ịmago na kịta abịa nwee America on, on ground. O nwere another stumbling block that is facing Nigeria. ha ji atụrụ ipob egwu everywhere us nọ in this life mm. as a maybe foreign force ha mm. na-use local there mm. ha na-achọ local ndị dị organize yuzuo so ọ ya ka eji achọ ịta na isi that afa because onweghị onye dị organize na eastern nigeria karịrị ipob you see eh, so ọ ihe a mere ha ji eme ihe ị na-afụ na recent months na ifu na Abia Enugu steeti bịara egosi eh, good good picture of forest guard nna ọdụ biko em, Ọdịnaka biko ọ dị clement a ga-enwe forgiveness because onye igbo ọbụla bụ onye igbo onye a ga-emebinwu ihe kama na a forgive godinụ onye ahụ akpakputekwa onye ahụ nye onye ahụ ọnọdụ because ịkpakpụta ọ filikwa na ya wụkwa member ya akulu down mana ị ga-ekwe agbaghara kwa ya na-enyekwa unu nsogbu so biko nweenụ room for achọrọ m ịkpọta aka na forgiveness anyị kwu ọkwa ma eme eji ada eme forgiveness ihe eji ada eme forgiveness bụ eh?

I don't forgive. I know that name. Some them, some of them not here. Now just can have form on new DOS because DOS in guys if they out. Ngwanna, um, thank you very much. Ikwuchagomana. Ana m eche na unu ga-enwezi a more higher way of committing them but enwe ndị na-achọ werenụ nwayọọ unu need that peace for them to come together. n'ozuoli gị ekwuzi ọ ma iwepụ nye makpụtakwa n'anya eh, ikwuchago onye ọzọ ga-ekwu na ya m agwa nụ ihe gbasa ndị fesbuk na-ekwu maka that forgiveness unu na-ekwu because ana m eshi okwe ana m am live on facebook too so I'm trying to marry the two enwere ndị nọ na Facebook na-eshi ọ wụ na ee eh, nna chere ị ga-ekwu okwu nna ka m mechaa analize ihe onye a kwuru uche ka eji eme ihe ndị niile a na-apụrụ apụ na-achọ ịbata kpọkọlatanụ ha ọnụ iche gaa anọnọ m na mitin unu so this only platform m nwere ike iji sọjestara unu unu sọjest ya ọ bụrụzie na a ga-akpọta ha n'ụlọ gaa n'ihe dị ka do ha aṅụzie natural iyizi ọ bụzighị nke a na-akwụ ọtọ aṅụ dịzie more committed let me tell you if they come back na ha ahụgo ihe ahụ ha chọrọ ịhụ they will be stronger enwere mgbe di m kpọrọ nwa bọyị so dat nwa bọyị misbehave akpọla ya ọ nọrụ ha anọ ya agbapụ gaa ebe ọzọ bọyị lọta two years ya lọta bịa yọwa di m mgbe m mere travel di m jụsịa ọ lawa m lọta di m gwa m sị na ya akpọta the boy na kịta ka the boy ga-adị mụọ yu because asị ogori lụọ di na abụọ mara nke ka mma di m sị m m sị akpọchighata ya azụ kama ya postuo ya na branch anyị na Alaba the boy bịa the boy one of the best boys serve right now unu ọhụụ ndị apụrụ apụ na-achọ ịbata abata unu enyezina ha simpụl iyi ọ wụ na enwere ebe unu ga-alọta n'ụlọ ha aga ṅụzi iyi nọmal iyi na okwu arụsị enwere ihe wụ okwu arụsị ọwụrụkwa na agbara ọtụtụ obodo nwere okwu arụsị na ndị ama ukwu ebe a na-aga aṅụ iyi unu emezie ebe ahụ ha aṅụ iyi ha ga-adị siriọs mana ihe m ma wụ unu nwee ịkpọkọlata onwe unu ọnụ dị very important the more unu na-asị ha pụọ the more ha na-agba unu ọkpa the more ha na-enye unu nsogbu ndeewo nna ngwa ma ana m asọkwa ndị nọ na Facebook ọ sị I need your number no mba is everything you commit in IPOB that you deserve. Biko forgiveness will be part of activities unu. M nwekwa opportunity ịhụkwa Nnamdị Kanu m ga-agwakwa ya sị ya lebaa anya na nke ahụ ọ dị mkpa ịkpọkọnata onwe anyị bikos ọ wụ ndị agbachasị agbasị ka ndị iro na-akpọrọzi ọ wụrụ na ya akpọrọ ha ndị iro ga-akpọrọ ha nna ngwa go ahead 3 minutes kwuenu nna ichie ichie ichie please time anọghọzi anị anị ngwa kwuo ichie adịbe ready anị ngwa 3 minutes ikwuchazi ichie kwuo ee na-ekwu ana m anụ ihe ị na-ekwu anị kwue anyị kwube na I think I'm almost done with this live ngwa ka m chọkwa unu comment ya Anyị anyị na-anụ ihe ị na-ekwu kwube. Okay. Mm-hmm. Three minutes, please. Okay, okay. Anyị na-ekwunu na ọ na-eme okay okay kwube anyị na-ege gị ntị. ichie ị dịgo ready amakwa m ihe anyị na-eme anyị kwube n'okwu na anwụ biko e nwee onye ọzọ dị ready ikwu okwu ka anyị mechie forgiving a comrade um, obiọra obiọra iso forgiving a comrade that sold forgiving a comrade that sold

ka m zuru ike ndị ji eji ihe a na-akpọkashi m aha how many business woman know some of the ipob leaders said the struggle outsold well i think at this point um, ndị ndị tiktok m ọ dị ka ha na-enwe nsogbu anyị agbalịala for today i will come back this evening for us to